madzulo abwino achewa tonse muno m'malawi monga muja ndanenera kuti madzulo ano ndili ndi uthenga wopita kwa achewa tonse muno m'malawi ndakhala nthawi yayitali osayankhapo china chilichonse pa zifukwa zina zimene timaona kuti tizilondole kwa maukadaulo Achewa anzanga, monga muja ndakhala ndikufotokozera kuti cholinga changa ndikuyika achewa onse pamodzi muno m'malawi posatengera kuti ndi wa eh, chipani chanji posatengera kuti iyeyo amakhulupirira zotani koma ngati ali mchewa achewa tonse tikhale pamodzi Ah, Ndikufuna ndilankhule ndi inu achewa muno Malawi kunena kuti pali nkhani zikuluzikulu zimene zofuna kuti tizitsatire ngati mtundu. Mmene mwamvera nkhondo imene ilipo pakati pa America, Israel kuthira dziko lija la. Iran. Ngati mtundu, tidzikonzekeretse kukumana ndi mavuto osiyanasiyana muno m'Malawi. Chifukwa cha chani? Chifukwa chonena kuti njira imene imachokera mafuta kulowa muno m'Malawi kapena kulowa kuno ku Africa, njira imeneyo pakali panopa yatsekedwa. muyembekezere kuti kukhala mavuto akusowa kwa mafuta, uh, kugwa kwa kwacha komanso ndi zinthu zambiri zimene zingakhudze dziko la Malawi komanso mtundu wathu wa Chichewa. Mawu anga ifeyo Achewa tonse kuno ku Malawi tiyeni tilimbe mtima chifukwa ndi nthawi tsopano yakwana yakuti Tikhale pamodzi ngati mtundu. Tigwirizane nalo dziko mmene likupita. Kaya tikukumana ndi mavuto amtundu wanji, tiyenera kukhala achewa olimba tsopano. Monga ndakhala ndikufotokozera kuti ngati achewa kuno ku Malawi sitilimba, ndiye kuti mavuto tikumana nawo ochuluka kwambiri koposeranso mwina mavuto amene takhala tikumana nawo kumbuyo. Chifukwa cha chimenechi, Achewa tonse tiyeni tilimbe mitima mogwirizananso ngakhale ndi mitundu ina kuti dzikoli kutsogoloku tikumana ndi zinthu zazikulu kwambiri zoopsa ngati mtundu. Tiyeni, 1 tisamale chakudya chimene tingapeze, 2 ngati umapanga bizinezi, bizinezi yako itha kutsika. Chachitatu, ngati mtundu, tiyenera kuyang'ana kwambiri kwa Mulungu chifukwa Mulungu yekha ndi amene angadziwe kumene tikulowera. Nkhondo yonse ikuchitikayi, popanda Mulungu, ife tikhala chabe. Nkhondo imeneyi ikhudza kwambiri ife a kuno ku Malawi ngakhale mu Africa monse. So, tiyeni achewa kuno ku Malawi, ah, tilimbe mtima, mavuto akubwera, chifukwa cha nkhondo zimene uh, zadza kunja uh, kwa africa izi ndi nyengo zimene timayenera kudutsamo mwinanso ndimafuna ndikumbutse mtundu wathu wachichewa kunena kuti nkhani imeneyi yokhudzana pakati pa mayiko awiriwa uh, israeli ndi iran Si nkhani ya, ya, uh, ya Akhristu eh, ndi Asilamu kuti tiyambane, kulibe gulu limeneli. Limodzi mwa magulu amenewa sachipembedzo yayi, ali ndi chipembedzo chawo chawo chosati cha Yesu Khristu. Chifukwa cha chimenechi, sizingasokoneze kukhala pamodzi ngati pa kamene timakhalira pakati pa Asilamu nda nda nda nda Khristu. Kutanthauza kuti, ifeyo Achewa akuno ku Malawi, popeza ambiri ndi a Chichewa nda Khristu, tiyeni tikhale monga mmene timakhalira nthawi zonse nda zathu a Chisilamu kapena kuti Ayao. Chifukwa nkhani imene ikuchitika ku Israel. sikukhudzana a, ndi mtundu wina uliwonse kapena a Chisilamu ndi Akhristu. Chifukwa nkutheka kuti nkhondo imeneyi Ayudawo akachoka kumeneko adzalo, adzaloweranso kwa Akhristu chifukwa Akhristuwo alipo amene ali ku- sachita nawo zimenezi. And ndikumbutsenso kunena kuti amene akupanga zimenezi si magulu amene timakhulupirira akale aja a ku Israeli. Ndi omwe omwewo koma si angafanane ndi Akhristu um, a- ayuda akale so chifukwa cha chimenechi tisalimbikitse nkhondo pakati pathu uh, pakati pa mitundu ina uh, komanso ngakhale pakati pa akhristu uh, ndi asilamu ndi zosiyana uh, nkhani ina ndi yokhudzana ndi ya ku court nkhani ikanali ku khoti uh, koma chipambano chathu chili m'manja mwa yehova ine ndodo iyi ndili nacho chikhulupiriro chonse komanso kulimbika mtima komanso ndi chiyembekezo kuti mlandu utikomera. Achewa apsinjika nthawi yaitali komanso opanda popumira. Chifukwa cha chimenechi, nthawi yakwana tsopano yakuti Achewa tikhale pamodzi. Inu nonse adindo, siyani kulimbanalimbana mmene a zikuyendera mbali zina. Cholinga changa ine si sikukangana, koma cholinga changa ndikuyika achewa pamodzi. Taonani mmene gule wamkulu wasokonekera m'midzimu, m'mataunimu. Taonani chikondi chimene makolo athu anali nacho pakati pa mtundu wathu wa Chichewa, pakati pa wina ndi mnzake, chikondi chimenecho palibe. Taonani mmene maufumu akuchitikira m'midzimu. Ndi mtundu wathu wokha umodzi wa Chichewa umene maufumu ake amalowetsedwa mwa ndale osati zokomera mtundu. Zimenezi nzimene zofuna kuti tizikonze chifukwa maphokoso ochuluka ali pakati pathu pa mtundu wathu wa Chichewa kupambananso mtundu wina uliwonse m'dziko muno. ah, ah, mdziko lino la Malawi zomwe zikusonyezeratu kunena kuti achewa chimene tikufunika ndi umodzi pakati pathu achewa tilipo oposa 14 million mdziko lino koma chifukwa chochepa chikondi pakati pathu timakhala ngati anthu ochepa mawu anga ndionena kuti ngati mtundu wa chichewa yakwana nthawi yoyendera pamodzi yakwana nthawi yodyera pamodzi Ndikudziwa ambiri a inu miyoyo yanu ndiyotembenuka, mumasemerana zinyawu nokhanokha, mumakhala mukupanga zinthu pa pachibale kuma kumaona kuti zimene mukupangazi mufuna kuti wina apeze mavuto. Ndimafuna ndikutsimikizireni kuti poyamba tsogozani chikondi chimene Mulungu adatiyika pa mtundu wathu wa Chichewa chifukwa ife ndiye mtundu woyamba kutanthauzira Bukhu lopatulika limene liri Bible. Chifukwa cha chimenechi, mtundu wathu wa Chichewa si mtundu wa nkhondo. Mtundu wathu wa Chichewa ndimene unenera kukhala pa maziko a Chikristu muno m'Malawi. Koma chifukwa chotuluka kunja ndi kukatsatira zachilendo, ndi chifukwa chake mtundu wathu wagalukirana okhaokha. chikondi pakati pathu palibe. Ndikufunitsitsa kuti uthengawu ukufikeni nonse amene muli m'maudindo koma muli mkati mokanganakangana, zimenezo zichepe. Komanso ndikutsimikizireni kuti ineyo pamene ndimayamba movement imeneyi ndimadziwa kuti adani ena adzadzuka. Ndiye ine sindida nkhawa ndi adani. Adani ndi abwino, amatipatsa sitepi yoponda. Usadzadane ndi mdani wako, udzafa msanga. Uzingomupewa. Chifukwa chimenechi, ineyo ndili nako kulimbika mtima kuti nthawi yakwana, posachedwa pompa Achewa tiimba lokoma, makamaka m'chikhalidwe chathu cha Chichewa. Tikhala mtundu wolozeka tsopano chifukwa. Nthawi yafika. Mukhale ndi madzulo abwino achewa nonse ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.